takulandirani pano pa malawi live today lero takubweretseraninso programu ija yomwe amayitcha kulinji yomwe imapangika pa times 360 nkhani ya magetsitu yavuta takhalani pompo timvetsere programuyi M'pulogalamu yathu lero tikukambirana nkhani yayikulu zedi. Bungwe la escom lakweza kapena tinene kuti eh, nthambi kaya ndi bungwe eh, kaya ndi boma lakweza mtengo wa magetsi by 16 percent 16 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ndiye nkhani imene yachitika masiku ochepa amene apitawa yalengezedwa zoona zake akuti kukweza kumenekuku kunali kofunikira chifukwa uh, agreement yoti magetsi azikwera for the next uh, is it 3 to 5 years inachitidwa kalekale mbuyomu amayenera kumakweza in phases so phase yoti akweze for this 16 percent yafika nde ndi imene akwezayi nkhani imakhala yonena kuti kukweza kumeneku obviously kubweretsa ndalama zina zake zapadera kwa escom chifukwa anthu tizigula magetsiwa modula ngati mmene alilimu akuti ndalama zimenezozo zowonjezekera zimene zibwere chifukwa cha 16 percent hike imeneyiyi zithandizira kuti bungwe la escom lithe kukonzanso ndi kupititsa patsogolo kaperekedwe ndi kagwiridwe ka ntchito zawo kuti magetsi azipezeka mowirikiza komanso service yawo amati service delivery ikhale yapamwamba kwambiri kusiyana ndi mmene zilili m'mbuyo nkhani yake imakhala yoteroyo ndiye kuli mafunso owirikizika kochulukira kuti tsopano koma nzoona mmene kulili kudzikoko mungakweze magetsi ndi 16 percent tsiku la lero pa ground mmene palilimu timing yakukweza kumeneku chabwino mbuyomu mudagwirizana kuti adzikwezedwa motere motere koma tsopano mu- mukwezamo mukuliona ku- muku- kuona kunjaku mmene kulili kodi anthu panopo m'matumba ndalama mulibe akuti buying power has been eroded by uh, obvious things economy has gone west so uh, has gone north so uh, oh, has gone Actually south. south. so nthawi inoyo kuti mungakweze magetsi kunali kudikira kaye kuti muone kupita kutsogolo koma ena akunena kuti ayi ndithu ah, izizi zinali zongofunika akuti its a bitter pill yes tivomere ah, ndi mankhwala owawa kwambiri koma oyenera kumezedwa pakali panopo ngati escom ikuyenera kuchita survive going forward otherwise we'll suffocate this utility company koma nkhani yayikulu kwama awo ndi maexpert awomanena zimenezo koma wanthu akuti ayi gentlemen ayi zinthu zidzavuta andi kukweza kumene kuku kwabwera munthawi yolakwika anthu ndalama zawo zomwezo amalandira sizinakwezedwe kodi mu- pamene papa kuchita kwake kukhala kotani so pali mbali ziwiri very very strong uh, views koma na mbali ya wanthu ndi i think almost 100 percent uh, awawidwa nayo nkhani ime- ayilandira in fact ayamba kale tikunena pano tikugula magetsi 16 percent higher uh, than, than last week so um, issue imene ili pa ground Wayana ndi imeneyo inuyo ngati munthu komanso ngati wapano pa kulinji mukuti bwanji Hehe.
Ah, so chaka mukamachiyamba Yeah.
ndi nkumachiyamba motere chimawawa chabwino however let me say this from the onset kunena Yeah. kuti kumbuyoku tidapangapo program yeah. imene aescom ankafuna kupanga kukweza mm. mtengo wa magesi yeah. ndi percentage yaikulu kwambiri yeah, mukumbukira yeah. mm. andi anthu analowererapo mpaka na kupalamenti aboma anayesesa mpaka na ndithu tinacheza ndi ceo yeah. ine nali mmodzi oti ndinapita Yeah. ofesi ya head, ku headquarters Yeah. ya escom Yeah. ah, kukakumana ndi ceo ndikuyankhula naye ndikutionesa ma accounts Yeah. kuti tikupanga losi chifukwa cha mmene tikupangira business as usual tukanika kuti tikweze chifukwa chonena kuti iyayi zimalowa ndale iyayi anthu ati savota e motere motere koma business at the end of the day mmayenera kuti mpange phindu ngati Yeah. sitopanga phindu Yeah. ndiye palibe chifukwa tizipangira bizinesi koma kumbali ina tizimvesa kuti ndi kampani ya boma cholinga chokhazikitsa kampaniyi sichofuna kupanga ndalama Service. koma chofuna kunena kuti achite offer a service Yeah. to the people of malawi Right. anthu akhale ndi magesi ndi magesi amenewo pazikhala production kapena kuti Yeah. chitukuko chizichitika chitukukocho chizibweretsa misonkho Must be chuma enough. kumapita pasogolo Right. Yes. so Ah, nkhani imeneyi yakhala ikumavuta ndithu kunena kuti kodi ah, chi- cho- chofunikira t- ndi chiti Nga ti- tizingopereka ma- ma- magesiwa ngati aip kapena ten tivomere kuti magesiwa kuti atheke pamafunikanso kuti ngati Cholowa. kampani Yeah. pakhale cholowa Yeah. kuti azitha kutenga ndalama ina Yeah. nthawi imeneyo abwana a ceo a escom Yeah. a Kamkwamba anandionesa ndithu galimoto yanga mwayiona Eh. galimotoyi Eh. ine ndakhala CEO koma sindinagulidwe galimoto ya new one ndigwiritsa ntchito chigalimoto chakale chimene mzanga anapanga nacho ngozi Ehe. tinangochikonzakonza because panopo mukaona mabuku ndikutisegulira makompyuta wonani ndalama kulibe zoti ndikamasewerese kulibe sindingapange zimenezi now Okay. ndikuwamvesa on one side but at Alright. the, end of the, at the end of the day nkhani ndi yonena kuti kodi mukaona nkhani ya chuma pamalawi pano Mhm. tikumapanga masubsidy osiyanasiyana Chabwino. would, n- would it not be possible maybe to, to consider subs, s- subsidizing kumagesi with the aim yonena kuti production ichitike mwamphamvu spur production, komanso right. Mm. tikamakamba nkhani ya masubsidy why should you subsidize a big company imene ikupanga ma billions sindinatchule makampani amene akupanga ma billions Ehe, amene ali subsidized why simungathe kupanga subsidy on a different level mutha kuwaika anthu ma categories an individual mutha kumtsitsira makampani awo atchoka ndi higher tariffs ah, right okay. it, it would make more sense Aha. chifukwa even ngakhale tikudandaula kuti economy yathu ikuvutika Eh. alipo anthu ena Oh, amene akupanga yes. ma, ma, ma, ma, ma, ma bonus Ah, aku- amene akupanga ma tikuwaona surplus. m'ma newspaper yes every exactly day. so Yeah. man so amene munchita compare ndi mmalawi amene akulephera kuti agule Akudya thumba la dothi. chimanga ndi Eh. kukwezeranso uh, magesi amene Yes. akuthandiza kuti akai- akametere anthu pa barbershop Eh. so for me izi zinthu zofunika a sober analysis case by case kuti tione koma kungonena kuti aliyense Across the nonse board. a blanket Mm. Yeah. uh, raise Eh. 15% Yeah. ndikuuzani anthu adandaula china chimene mumafuna mwina kungonena Yeah. chonena kuti Yeah. tiyeni tivomereze kuti dzikoli la- lawola oho you mean economically or what Uh, this country is rotten at different levels all right economically mm -hmm. morally mm -hmm. uh, structurally politically zinthu politically zinthu zambiri mbiri muno m'country dziko lino inakhala computer madera onse awola yes oh, oh. inakhala computer mm. pk tinakanena kuti ifunika reset button Aha, malawi ikufunika reset Aha. so mavuto amene akuchitika ku escom kuti muwatsatire muona kuti kumbuyo uko yeah, yeah. ena anasakaza yeah, yeah. escom yo

But Ndiyeno- having said that, ndiye mbewu zoyipa zotsatira za mbewu zoyipa ndi zimene akutipweteka nazo ifeno anthufe yes, wina amayenera kuti akolole. Anthu okolola ake ndife amalawi. ah, anthu wamba exactly we must do this so kumbali ina ine ya escom ndikuwamvetsa chifukwa makina ena awo amene amafuna amachokera kunja panopo kwacha yagwa mphamvu yeah it means kunena kuti kuti muchite mugule mupange import Eh. zida zosiyanasiyana zogwirira ntchito zakunjako Eh. you using dollars yeah okay Eh. it means kunena kuti kunoko ndi kuti ngati muku- mukugula zimenezozo pa mtengo wa madolars kunoko you cannot trade at the same 1750 ndizovuta chabwino tsopano makamaka muli mbali iti sindikukulondolani yayi aa ine ndikuwuzani kuti mbali yanga ndiyonena kuti ndikuwamvetsa a escom kukwezako koma application yakeyo sindikugwirizana nayo oh Yes. oh kuti ndikuwamvetsa mmene mukuti kunena kuti inakakhala- yeah. in terms of business Yeah. kukwezako ayenera kuti it may- it should- it should- it should make Azikweza. big- make- it should make Eh. business sense Aha. koma iyi ndi service delivery imene ipita kwa amalawi alipo amalawi ena amene aphinjidwa kwambiri Yeah. why can't you craft a means Ehe. yonena kuti munthu amene wovutikisa kwambiri Aha. kumtandire mwina 5% Musa- if musakwezera Mwina musakweza chimodzimodzi kumene. ndi kampani imene Exactly. kupanga 100 billion Yeah, profits yeah, yeah, yeah. no it doesn't make any sense ndakumvani ndakumvani programu yake ndi imene iyi ya kulinji pano pa wayilesi ya times ndi nkhani yovuta kwabasibasi 16% hike across the board as far as we know kuchokera ku escom magetsi kuyambira dzanadzanali panopo zikukwapula kwabasibasi kuti munthu ukagule magetsi omwewo amene umagula sabata yatha sabata inoyo kuti ugule ugula kotheka kapena 3 quarter ya magetsi ake okhaokhawo koma nzoona mmene zilili panopo kodi nzoona kumene kodi ndi kuchita kwakeno munthu aka- achita bwanji sabata yatha munthu kupita ku sitolo wakagula katundu lero kupita ku sitolo katundu wake yemweyo wakwera 100% ndi magetsi omwe kodi mmaletsa magetsiwa boma lili ndi gawo programu yake ndi imeneyoyo mpulogalamu imeneyi tinawo a john kapito consumer association of malawi amene yuyu ndi mkulu wa bungwe limeneyo timayenera kukhala ndi aku escom uh, bayana Yes. komano mmene wafotokozeramo ine ndikhoza kunena kuti ndikumvetsetsa kuti sanakwanise kuzakhala nafe programu poyamba anavomeratu anavomera Eh, Yeah, kenaka.
timayenera kukhala ndi representation at very high level Aha. Ah, komano i think atalumana makutu anazayiona kuti oh man, iyi- landmine nkhani iyi wina wake ikhoza kumphulikira m'maso ndiye bwanji mwasiye anthu wakambirane kumeneko ife tikhala kufensi kuno tikhala tikumamvetsera Eh, ndiye- is it not ironical pk though kuti eh, eh. malawi konkuno analipo ena anabwera a mera Eh, kupempha eh. tiyeni tikwezeko ma- ma- mage- ma- a- a- Ma- mafuta mafuta. Eh, chifukwa eh, eh, tikupanga eh. trade at a loss tinakhala ndi akapito mpulogalamu muno Acha- Mukumbukira? aka- akapito wake ndi omwewa in fact mmene mmaitana ndimafuna kuti ndiwafunse kuti kodi akapito mumanena zoti mafuta akwere ya magetsiyi mwayilandira bwanji timva kuchokera kwa iwowa pakali pano so tili nawo a john kapito kuchokera ku cama komanso tili ndi a marvin banda ah, komanso ndi a Green- greenson nyirenda amenewa onse awiriwa ndi akatswiri pa nkhani za chuma ndiye nthawi imathamanga mochulukira ndikukhulupirira kuti akapito mulipo pa line mwadzuka bwanji
ndadzuka bwino kaya inu ayi ine moyo a greenson nyirenda uh, katswiri pa nkhani za chuma kayendesedwe kake economist mwadzuka bwanji
Ah, ine ndadzuka ine a pk moyo wabwino a marvin banda inunso ndi zokhazokhazo kayendesedwe ka chuma mukuti mwadzuka bwanji
sitadzuka bwino Kapito kumene mwadzuka bwanji PK ndi bwana mayani ayi kuno ku blantyre kukhala ngati akulilongwelero ndinu nokha ena tonsefe tili muno mu blantyre ndakulandirani tiyambe ndinuyo a Kapito ndanena kale kuti amene amayenera kuyitsekula nkhaniyi anali aeni ake a escom komano pazifukwa zina ena akuti akuzimvetsa ena akuti yayi ndizosamveka sadakabwera um, san sitili nawo mprogramuyi kodi a Kapito mwayilandira bwanji nkhani 16 hike magetsi athu pa malawi pano
Ah, choyambirira ndinene kuti nda ndakonda ndi mmene wayankhulira Mayani apo makamaka popereka chithunzithunzi cheni chimene ikuchokera kuti chabwino Ah, chifukwa chimene tikulira pakali panopa kuti eh, anafotokoza kuti mwina anthu amvetse bwinobwino Mm. Ah, pamene zinachokera kuti zikuchokera pa base tariff imene amayipanga every four years Mhm, yeah. Ana- anavomerezedwa- anavomerezedwa ndi a MERA Mm. komanso mogwirizana ndi amalawi kuti akweza- azikweza magesi awo ma- ma- matranches Mm, mm. koma kuti kukweza kwa magesi awowo chifukwa kuchokera pa base tariff imene chifukwa iyi siku- iyi si- siyongoti yomwe ija kuti a MERA amakwezera magesi nthawi zinayi Mhm. iyi ndi yapadera Mhm. imakhala ndi ndondomeko yakuti amakhala ndi mgwirizano ndi ife anthu ogwiritsa ma- ma- magesi okay kuti pa- eh, pa four years imeneyo pa chaka ndi chaka chimene azipangacho asanakweze aziunikiridwa pamagwirizana pamakhala kugwirizana kani yophunzira yophunzana ndi ma key pe- you know, key performance indicators okay so ma key performance indicators amenewo amaunikira njira e- area ina iliyonse mm. kuti kodi pa chaka chino chi- chimene mwapanga inuyo ndi chani kuti tikupaseni ndalama ngati imeneyi aha right. si ndalama yoti amangolandira iwowo percentage imeneyi ngati trophy kapena ngati kuti kapena chipepeso iyayi ni ndi percentage imene amalandira chifukwa choti pa chaka chimenecho akwaniritsa zofunika zimene iwo adagwirizana ndi amalawi okay pali zinthu zimene zidasayinidwa mpangano limene lili one inali chonena kunena kuti Mm. kuti mchaka chimenechi mupanga pa ma connections angati anyuwani Ah, ndiye zimalembedwa mmene muja mm. kodi mchaka chimene chichi call center yanu ubwino wake yo- yo- yo- yotumikira amalawi ndi macomplaints mukuganiza kuti mu- mu- mupanga angati Mm. pamakhala zinthu zimene zimayikidwamo motsatira kuti iwowo a escom akufuna ndalama akumapanganso reapply kuti angire ndalama ija Mm. ali pali anthu amene amawunikira kuona kuti iyi sindingakupatseni pachoti simunagwire bwino ntchito ayi Mhm. ndiye ndingonena mofulumira kunena kuti mmene agwirira escom pachoyambirira kuchani 2023 2024 Mm. analandira percentage imene anakwezera mafuta Mm. ndifotokozeso kunena kuti kukweza kwa base tariff kumasiyana ndi kukweza zinthu mmene amanena wayana zoti kapena ku- kwacha yagwa imene- ah, imene chama amati automatic tariff Yeah, increase ah, yeah. Asa- Mhm. a- tariff imene imakwera panthawi zosakhalanso zogwirizana ndi base tariff iya Okay. so sikukhuzana ayi okay ikakhala kuti mitengo ya- ya kwacha yagwa zina zachitika iwowo ndithu ama- ama- ya- am- mafuta magesi taona akukwera Mm. taona akukwera magesi Posagwirizana Mosakambirana, yes, yes. all right okay ndiyeno chimene chimafunika ndi chakuti amera ndi amene mwina akanabwera apapa Mhm. pachoti amera awawa chaka ndi chaka amapanga apply akapanga apply amera anayenera kuwafotokozera amalawi kuti awa tikuwapasa mwayi woti akweze 16 percent ija tinasungira ija Mm. pachoti akwanisa zimene tinagwirizana mu chaka chimenechi Mm. koma tibwerere kumbuyo to- tikuziwa- tonsefe tikuziwa kuti mchaka zi- chimenechichi aescom sanagwire bwino ntchito Mhm. aescom sa- sa- sa- sadapange zimene anthu amayembekezera amalawiwo Mhm. zimene amati a escom anapanga promise mu chikalata chawo chimene chichi chimene muli si- muchokera 16 percent Mhm. kwapezeka kunena kuti ma connections kulibe Mhm. Ma- mwakhala mukumva anthu akudandaula amalawi kwambiri kuti even kuti akayikire mapolo nzovuta Mhm. kuti ayankhidwe kuti apange mari- Ko- ma- ma- call center mapota apa- ko- apa- apa- call center yawo call center ya escom yo call center yo call center yo kulibe Ta- taona amera amene akuwalembera kalata kuwafotokozera kuti system kuujeni kwawoko zinthu sizikuyenda Mm, ndikusonyeza kunena kuti amera akanapa- akanafotokozera amalawi mm, makamaka sa iwowo ndi ali pali pakati pa ifeyo anthu amene timagula magetsi ndi anthu amene amapanga magetsi aja Mhm. ndi amera ndi amene akanatulutsa chikalata ndikutiwuza kunena kuti am- a escom tikuwapatsa ndalama Mhm. ifeyo Mhm. pa percentage ija ti- ti- tinasunga ija Mhm. pa chifukwa chakuti apanga zinthu zabwino 1 2 3 4 ndikuziyala Mhm. pa zinthu zija mukumbukira kuti zinali pa radio Inde. zinaikidwa mu Yeah, ma newspapers yeah, zimene yeah, yeah. aescom azipanga Yeah. Mhm. lero awa akupasidwa ndalama percentage imeneyiyi popanda munthu weniweni onena kuwona kuti akupasidwa chifukwa chani Mm. agwiradi ntchito imene ananena kuti apange Mhm. mmene wina afotokozera wina aliyense panalibe chinthu chowe- choyenera escom kuti chaka chinochi kuti apasidwe base tariff increase imeneyi Mhm. pachoti zinthu zawo zimene ak- akupanga zonse alephera matargets amene analipo kuti apange m- mchaka chimene chapitacho Ah, ndi matageti amene osangopasidwa ayi chifukwa choti a- atero ayi A- amera akanafunikira kuika newspaper kuika pa radio olo lero amera akanabwera apapa Mm. pati ngoni mnangwina ndi escom escom yo ndi amene afuna kuti alandire Yeah. koma escom yo Mm. imene kuti ikulephera kugwira ntchito Mm. ikulephera kupanga zimene anagwirizana ndi amalawi ndi chani tikufuna kuti tipase ma- m- ndalama ku- ku- pamene iwo akulephera izizi ndi zimene okha anafotokoza kuti ife tidzapanga zakuti zakuti lero akuzilephera ndalama amalawi anapasa chaka choyambacho ndalama zija azi- angozitenga chimene akupangira sitikuziwa mpaka na pano pa madera ena ma blackout alikadi sakusiya zimene zozo nzimene zili muchi- muchikalatachi nanga nchifukwa chani lero akubwera patsogolo nkumanena kuti tikufuna ndalama osafotokozera amalawi kuti tikuwapasa ndalama anthuwa chifukwa choti afuna a- a- a- apanga bwino Akupa- akupa- akupasidwa percentage imene chifukwa choti apanga bwino kapena ayi izozo ofotokoza akanakhala amera amera Tsopano- anthu apangeza chipana chifukwa choti mmene mwafotokozera ma- magesiwa akapita mmakampani Yeah. pamakhala zinthu zosiyanasiyana mmanyumba uko mumakhala zinthu zosiyanasiyana ku malawi anthu ambiri akufuna magesi Mm. koma mpaka na pano anthu akulephera kuti akhale ndi magesi Mm. fa cha u- ulesi chifukwa cha kulephera ntchito kumene a escom wa akupanga nanga nchifukwa chani choti tiwapasirenso ndalama so document imene iyoyo imene tinasayina ifeyo Mm. amalawi ndi a escom Yeah. amera akanabwera atifotokozere ngati lifari kuti awatu analephera fa munthu akalephera sumampasanso china chilichonse chiko ayi tsopano akapito inu mukuwaona amera akubwera pano kumazafotokoza chimene aperekera ndalama pamene zikuita kuonekeratu clear clear 100 mmene mukuyankhuliramo kuti based on the service charter sizinatheke ndiye akubwera akuchita justify in what way
no ine sindikunena kunena kuti amera ngati angabwere koma sa- ngati sangabwere fachoti iwowa ali ndi udindo ngati regulator Mm. mukumbuka kuti ma hearings amene ajawa Mm. amene amapangisa anali amera yeah ndiyenso pakali panonso ali ndi udindo obwera pa pa pa pa public ndi kufotokoza kunena kuti chaka chichi i- i- chinochi kpi ina iliyonse imene tayi- tayiyang'ana ifeyo Mm. taona kuti a escom alephera kapena apambana ndiye ifeyo amalawi eni ake ndi amene tigamule kunena kuti izi zosayenera kuti munthu ali- ap- apasidwepo china chilichonse Mm. fachoti alephera koma asanene kuti fa lamulo limakakamiza amera kubwera patsogolo amene ali am- am- a- lamuloli okay limakakamiza a- anthu akapito amera. akapito ndakumvani uh, zimene mukunena zomveka bwino kwambiri my last question tisanapite kwa ma economist wa ndi yonena kuti i- i- inuyono ngati ma consumer as part signatories to the service agreement

walembera a mera kuti escom naye kuti aku- akulephera kugwira ntchito yawo Mhm. zimenezo zosagwirizana ndi ndalama zimene timapasa ifere Mhm. timapasa kale ndalama zochuluka koma akulephera kupanga ntchito nde a mera ndi ali ndi ndi ndi ndiokakamizidwa ndi malamulo amene aliwo ali nawo ochozera mu- o- o- ochokera ku energy act kunena kuti abwere afotokoze kwa amalawi ngatinso mmene anapangira public hearings Mhm. zimene zijazo Mhm.
okay ndakumvani uh, ba Yana eh, eh, eh, nkhani mwina yochokera musanapitilize pali Yeah. meseji imene yabwera apa kuti mwauka uli a Chunga nawonga chomene bwana ah, pakwiza na mutu uwu ndathokoza kwambiri chifukwa chobwera ndi mutu umenewu koma akupitiliza akunena kuti akuti Kukweza kwa magesi kwa escom ndikowawa kwambiri chifukwa anthufe sitikuthandizidwa. Ndine Mr Mhango ku Mzuzu ndinalipira ku connection 2021 koma mpaka pano sanalumikize kuchokera 2021 Ndiye magesi ndiponso ayo amene. ndilibe magesi ku nyumba kwanga kuyambira lachinayi ndinayimbira ku fault anandipasa reference number koma mpaka panopo ndikulemba text ndilibe magesi kuyambira siku lililonse akuti kuyimbira siku nalilonse akuti akubwera koma mpaka pano sanabwere awa ndi a ofesi ya ku mzuzu kuno nde e ayi atipweteka okay akapita mukuzimva zimenezo
mmene zimene ndikufotokozazo kunena kuti escom pa- padalibe chifukwa choti apasire ndalama ngati imeneyi chaka Mm, chino mhm. pakuti alephera zimene anagwirizana ndi amalawi okay wina aliyense kutafunsa amalawi sisikuti akudandaula chifukwa choti kapena chabwino zakwera Mm. koma akanakhala kuti a escom akugwiranso ntchito pa nini ndalama zimene am- timapasazi bwenzi wina akunena kuti mwina zinthu zasintha magesi akwera ta- ta- ta- taona kuti ah, mwina kuchokera pa 200 megawatt Mm. pamene anapanga promise itafika pa 300 me- zi- zikusintha Mm. anthu mwina bwenzi akunena kuti mwina akanangoganizirako pang'ono chifukwa timakhalanso ndi ija timanena kuti safety uh, you know, tariff Yeah. imene imapita kwa anthu o- o- Mm. ovutikirapo Yeah. imene ija akana- akanayika mmene mumu chifukwa choti nthawi ino ndiyovuta nthawi zonse timakhala ndi ija timanena kuti lifeline Mm. lifeline tariff

kuti pali funso pano kuti kodi uh, 16% hike imeneyi is it justified pamene pakuchokera funso limenelo ndiponena kuti mgwirizano wokuti magetsiwa azikwera ndi in phases unachitika mbuyomu phase yoyambayo anachita kale iyi ndi yotsatira chimodzi chifukwa chachikulu chimene anapatsidwira kuthekera komakweza magetsi amenewa chinali chakuti azitha kuchita improve service delivery pali ma kpi zinthu zingapo zimene e, ma, ma, ma target enieni ya ma pillars amene amayenera kumachita chifukwa chokuti akukweza magetsiwo zimenezozo zikuoneka ngati sizikutheka ndi izi zimene akunena uh, message imene talandira apa akuti magetsiwo adakathimabe of course we agree magetsi anachita improve chi- chidzukireni Kapichira koma akuthimathimabe ma connection akukanika awa atumiza message wa ndi ya 2020 you said. 2021 2021 this is 2025 that's, that's just impossible you can't wait for five years kuti akuchitire connect magetsi for what reason so zi- zinthu zina ndi zimene zizi zimene zimayenera kuchita justify kukweza kwa magesi so according to a Kapito agreement imeneyi inali ndi ndondomeko zimene zimayenera kutsatidwa kuti zikachi- zikafikiridwa apa muzakweza apa zofikiridwazo sizinafikiridwe from the consumer point of view so why has the increase been awarded a Greenson Nyirenda um, nkhani imene ili pa ground ndikukhulupirira muli pa line
Eh, ndili pa line nkhani yo ili pa ground ndi imene iyi from one side i think from the economics point of view escom singachite survive without these increases uh, chifukwa cha zambirimbiri zina za izo zimene anachita allude to uh, wayana on the other side kuchokera kwa consumer zikuoneka kuti kukwezako sikunali kwa automatic kongoti chi- basi chikafika nthawi yakuti mukweza pakuyenera kukwaniritsidwa zakuti kuti muzakweza bwakuti zakutizo zikuoneka ngati zikuchitidwabe stra- struggle chifukwa escomuyo as, a- as an inst- eh, institution pali mavuto ambirimbiri amene sakukwaniritsa kuchita is- in, in terms of service koma increase yo ndi imeneyi yabwera 16 your take
Ah, itha kuti tivomerezedi kuti mmene zikuyendera zit over time uh, cost of production yanso zimakwera Yeah. yeah. tikatengera escom I don't think kuti they are spared kuti mitengo yawo sikukwera you know kuti electricity is uh, capital intensive process timaona ma transformer, ma generator all those things yeah so together they are spared in terms of kukwera za za- za zinthu right so to some extent the cost of production yawo yogwirira ntchito bekuena kukwera Mhm. and suti tingangozisiya kuti uh, izikwera iwo asamakaswa ma adjustments because ma adjustments amenewo ndi amene mwina amathandizanso kuti osazipanga generate ndalama osati tiite mthu apanga tero awo Mhm. so to that extent mwina sitikuziwa kuti cost of production of a unit ndi bwanji mwina tinakadziwa zina kapaka sala analysis to say this is how much you are producing the unit i think this is how much you should be charging mwina popeza we don't have that actual information Mhm. but what we know cost of production ikuyenerabe kuti inakwerabe to some extent Mhm. koma there was this point now ya they want to improve service delivery Yeah. mwina ndi pamene titha kuyimapo kuti kaya service delivery yo what kind of improvement is there Ehe. mwina ndimene akubweranso ngati ma concerns a a Kapito kuti mwina mumatero koma service delivery sitimayiona ikupanga improve expansion yanu sitimayiona Aha. etc mwina nkhani itha kumachoka kumeneko Alright. koma when it comes to cost of production tivomereze kuti akuyenabe kumakumanabe ndi ma cost oti akutani akukwera Mhm. so tikatengera mbali ya kuti ya tionapo zinthu zingapo it's a public company timakhala kuti public company timaonanso social need in terms of measures, uh, maybe just profit maximization Right. Yeah. pano pali ndi maissues angapo amene tikumaunikira timatha kuona ngati nkhani ya environment mmene akuti we want to go clean energy Yeah.

performance making profits yawo Mm. or ma valuations awo amene mwina are debatable ngati mmene abwera point yokuti they are not improving by the way they are not expanding maybe by the way yeah koma tionenso zinthu izi kuti as a government and you're doing a policy tione zokuti kodi majesiwa how crucial are they in our economy Mhm. in addressing ma issues that are manufacturing uh, environmental issues clean energy Mhm. mwina tizionanso mangozi ngati amene mwina we are making those decisions
Great. Um, akubalansa kwambiri um, he's trying to be on the fence chifukwa akufuna kukamba from a professional point of view as an economist Yes. and the argument yawo ikumveka kwambirimbiri Am- a Banda mukuti bwanji
okay nditangokamba zinthu zochepa eh? Mhm. chifukwa nkhani imeneyi ipenzoyo iyi ndi base tariff komanso ikukhudzanabe ndi ya automatic mukumbukira pa december first kunatuluka chiletso chokweza automatic tariff measure ina inkafuna ipangidwe kaya inali after the devaluation ya iwo anapempha kuti ikwere ndi 40.92 percent Yeah. mano kunatuluka executive order yoti zinthu zikhale choncho ehe now Zita- kutachitika devaluation ya 44 percent escom inapanga exchange loss pa ngongole zawo yofika 83.4 billion kwacha Mhm. which means kuti eya ngongole zimenezizi si zinthu zoti you, you can just forgo you have to pay back Mhm. which means anthuwo akutenga capital ndikumabwezera ngongole Mhm. and it's going to have an adverse effect pa service delivery yawo Mhm. zimenezonso nde palibe mmene angakane ayenera kuvomerezeka Mhm. and also base tariff imeneyi anthu anagwirizana ndi mmene anakambira a Kapito muja Yeah, yeah. kuti in four years akweza by 50.8 percent Mhm. In phases.
et Mm. eh, so m'ma tranches so kakwezedwe kake koyambirira kuja atakweza mu september ndi 18 percent mm. magetsi anachoka pa 104 kwacha Mm. 46 tambala Mm. per kilowatt hour kukafika pa 123.26 Mm. kilowatt hour Mm. kwacha per kilowatt hour okay now ah, itapanga devaluation iyi imene takambirana mm. anthuwa capacity yawo yaoneka kuti ikupangidwa erode now anazakambanso abwana aku treasury kuja Mm. kuti zikakhala choncho zinthuzo akapanda kukweza Mm. ndekuti iwowo azifunika bailout kuchoka kwa boma Aha. ilinso ngongole ija ngati sikulimbiriridwa kumakhala so ma penalties Yeah, edi yeah. mene amakhala pa ngongolezo Yeah, obvious. kuti zizingopita nakwelera kwelera Mhm. nawo mwina tingathe kunena kuti method imene yagwiritsidwa ntchito Mm. ingathe kukhala yovuta panopa kumvetsetsa Mm. komabe ili ngati a compensation measure Mhm. yoti a ESCOM-wo athe kupeza capital now iwowo kukwezedwa kwa magetsi awawa sizikutanthauza kuti mavuto awo angopita ndi kutha pakamodzi Mhm. chifukwa ndiye kuti ndalamazo amatolera pakamwezi napitirira Mhm. et Mm. Mm. Mm. now ifeyo tiziyang'ana chinthu ichi kuti what is the effect on the economy Mhm, Eh? mhm. Mm. chiletso mmene chinachitiki- chinachitikidwa nthawi imeneyo ya december ija chinapita kwa ma domestic users okha chifukwa uh, elec-
hello um line yanu ikuvuta tu a- a- a- abanda tu i think uh, let's, let's look at that line koma chimene ndikuchiona apapa oyana komanso i think akapito i don't know akapito are you online okay malaini a- avuta let's get them back um, vana chimene ndikutola kuchokera especially kuchokera kwa maeconomist awawa ndichonena kuti eh, i think eh, Uh, dziko linolo u- u- tili ndi vuto la information uh, dissemination communication mmene akuyankhulira ma economist awiri onsewa this is zimenezi ndi zimene wina wake waku MERA kapena ku ESCOM amayenera kubwera and strive to explain in fact ineyo uh, my next point ndimafuna ndikambe zimenezozo mm. ndepoti uh, mwayamba, mwayamba kale yeah Uh, vuto la malawi muno mm. ndi lonena kuti kumakhala madecision ambiri amene amachitika kuchipinda mm. ndipo ana ifeyo amalawi yeah. timangomva zothaitha tikafuna kuti tifunse kapena tikachita komenti mosadziwa amati ndife ana ovuta nkumati mm. khoma upite uzikakhale ndi agogo wako kumuzi so for me I, I, i feel like kunena kuti this is a problem and it's even cultural mm -hmm. kunena kuti mm. bring out the facts yes. bweresani mfundozo mmene akuyalira yes yalani timve mavuto akuti akuti mmene anachitira a Mera ine ndikupereka sanzo ya mafuta eh. atafu iye za mafuta ziti yeah. tinakhala okay. pompano anafotokoza zonse yeah. anthu nkumachita kuimba mafoni nkumachita yeah. kuli bwino akweze eh. mafuta azipezeka mukukumbukira right. yes very very it was because of information yes so yes. izi zomwe apangira ku selling kumangoona ngati kukhala public sympathy yeah. simungalandire sympathy no. pa nkhani yonena anthu sakuimvesesa yeah. komanso pa nkhani yonena kuti anthu mufuna kuti muzitenga ndalama zawo zambiri Aha. it, it, it doesn't work like No that ways it so doesn't, for me yeah. you, you see kunena kuti vuto lake mumalowa ndale zinthuzi yeah i, I mean mu- mukaone apapa kuti eh, tayitanana kuti tikhale tikambirane ena ake sakufuna kubwera poyera Ah, nkhanitu ndi yakuti pansi pansi pa madecision awawa the- pakubisala ndale That- that- that's our and, and, biggest, and, and hugest ndale pro- zake problem. tizifotokoze bwinobwino kunena kuti mbali ya escom iwowo they are insisting za kukwezaku mm. chifukwa kuti akuona kunena kuti ayi ifetu se- sitikupindula mm. eh? It makes economic sense. yes. They already yes. the- these yes. guys are proving komwe it. alipo ena ena ena amene akuona kunena kuti mu chinthuchi cha escom mucho mm. even kukweza kunena kuti escom ipange ndalama mm. aliponso ena amene they would want to benefit mm. mwinanso even akapere, akapeza ndalama zambiri escom sizipitanso eh. towards service delivery ayi sizipitanso kokagula mapolo amagesi pamenepopo nde mwabaya penipeni no pamene fear ina imene amakhala nayo consumer kapena mmalawi ndi imeneyo yakuti much as ma economist akhoza kubwera pano ndi zichewa zawo zosiyanasiyana ma economic terms and everything and justify 100 eh, the fact yoti akweze ndikumanena zifukwa zake at the end of the day the big problem is mukakweza ndikupanga ndalamazo there is no guarantee kapena proof based on history kuti ndalamazo zipitadi ku service delivery That's where the opanga issue is.
supply andalewo afuna azipange supply ayende azibale awo ani makampani awo and stuff like- zimene zimachitika olo Ndi- ndi- ndikumbukira even in my conversation ndi Yeah. wamkulu wa escom Right. ananena ndithu kunena kuti kunoko kumafuna ukhale wolimba I chifukwa alipo remember anthu that. ambiri amene Yeah. amafuna kubwera to take advantage of this institution kumbuyoku analipo mayi ena amene ankayendesa chinthuchi anapanga resign anachosedwa koma we know the circumstances ankakana ku- ku- kutenga ma bribes ankakana ma, ma, ma, poli- ma politicians kubwera kuti azayendesepo njira zawo za njomba kodi sikomweku Ndikomweku escom, ndikudziwa. yankhula choncho sikomweku kumene anaza- azasintha ah, chaka chathachi kuchosa ma prepaid meters ine am one of the victims kutichosera ma prepaid meters kutiikira ma Ma postpaid. postpaid kupezeka kuti ma, ma prepaid meters jaja zinali zinthu zoti zopanda ntchito zimene ka- ka- kagulidwe kake kanali kokhota zinangobweretsedwa kuzaunjikidwa kuti supply i- i- i- zifukwa za ma supply ake amenewo tsono mukweze by 16 ngati kuli vuto la management ngati kulibe accountability system it means kuti ndalama zimene mukupangazo zikhalanso wasted in the process already first tranche imene anakwezayo Ah, n- kapenanso pena pake pamene eh, tikuyenera kuunika Bayana ndi ponena kuti eh, zomanena kuti kukweza kukuthandiza service delivery i think pamenepopo pali vuto because from the first tranche increase sikuoneka pamene yachita improve service delivery. yeah, That is the ideally problem.
zimayenera kutero Ah, ku- kunena kukhala ndi ganizo lonena kuti mawa ndikalima ndi kukalima zinthu ziwiri zosiyana Chabwino. so ah, ganizo linali labwino kunena kuti tikakweza

imene ija itachitika mu september yes inapezeka kuti mu november kwacha inagwa yes so ngati munali ndi chiyembekezero kuti zinthu zingathe kusintha tikubwerera kumbuyo sizikanasintha chifukwa kwacha inagwa kwambiri pa november Mm. now to echo your sentiment mm. kukweza chinthu si solution ya management mm. chifukwa chokuti tikamayang'ana chifukwa chake What, what do you mean? A Banda, uh, tatanthauzirani pamene mukuti si solution ya management, si solution if management is not right. Is that what you mean? eya ka chifukwa chokuti ngati kayendesedwe ka chinthuko pa service delivery ja Yeah. pamakhala zinthu zambirimbiri zosiyanasiyana Mhm. pali to capacitate the operations eh? Yeah. nde palinso anthu amene akupanga deliver ma operations Ehe. ehe so Yeah. ngati inuyo olo mutapanga capacitate ma operations koma ngati me- anthu amene akupanga manage delivery ya service Mm. sizikuyenda kumeneko Eh. chiyembekezero choti amalawi angathe kukhala nacho kuti zinthu zingathe kusintha sizingatheke zinthu Mhm. sizingatheke Yes, so yes. pali zifukwa zambirimbiri zimene zapangitsa kuti pofika leropo anthu akhale akudandaulabe akudandaula chifukwa kwambiri nkhani ndi management ya institution Eh, nde nde tili ndi vuto chifukwa kukumvetsetsani a Banda then eh, kunena kwa zoona tisayembekezere kusintha kwa chinthu china chilichonse chifukwa cha hike iyi ya 16 percent it will not translate uh, based on what you are saying it will not translate to, to service delivery improvement eya ka chifukwa chokuti izizi sizongoyankhula pakamwa Mm. izi nzokuti muyenera kuyang'ana kaye mbuyo kuti kakwezedwe kaja kanasinthanji kwa amalawi Yes, ngati yes. anthu akudandaula kuyambira 2021 kuzafika panopa Yes. and I'm sure kuti inuyo mukanapanga mmene mumapangira nthawi zonse ndi kuyendetsa makina mu madera onse a Malawi manoma mukanava mavuto ambiri Yes. ndi chinthu chimenechi yes ndipo Yes. ngatinso anthu mene amakweza amapereka chilolezo kuti akwezewo anakambanso kuti iyayi chinthuchi sichikuyendesedwa bwino Yes. imene anakamba kapito waja Yes. kuti it's a paradox it's a contradiction in itself chifukwa chokuti inuyo ngati mwamunena kuti anthuwa sakupanga bwino mukuwapanga reward bwanji Koma n'kunena za kamba poja kuti mwina ili ngati compensation chifukwa chokuti kwina kuja anakanizidwa kukweza pa mulingo umene ankafunira iwowo kuti upange match ma ma region ma, ma currency realignment imene anachitika chaka chaka china chija mu November. So zinthu izizi zikanakhala bwino mmene anakambira kapito kuti akanabwera poyera panopa ma regulators ndi kufotokozerani zifukwa zomveka bwino bwino kuti olo apapa hike imene iyi Mm. chiyembekezo cha amalawi chikhale chani ndipo mukangowakwezera amalawi aziyembekeza kuti zinthu ziyenda bwino yeah yeah Wa- wa- popita mutsogolomo akaona zinthu sizikuyenda bwino ndekuti azifunsa kuti "Ah, nde zinthu izi zinachitika chonchi chifukwa chani chimene anthu omwe amapitano na chifukwa mukayika amalawi pampeni Yeah. iwoso amaganiza zokuti ife tipange zathu Yeah. zija kumakhala ma illegal tapping zija kumakhala anthu gwira okaba ma transformer sabotage ngati mzake Yeah. olonso anthu amene akupanga deliver service iwo oti apa ground iwo chifukwa kuti iwoso amakhalaso kuti ndi amalawi omwewo chifukwa mukakweza sikuti mukukwezera anthu ena ena mkuwapanga exempt iwoso amakhalaso frustrated mu delivery service delivery yawo and zinthu zonse zimangokhala ni chipwirikiti dziko osamayenda eh, abanda uh, ndakumvani uh, akapito Ah, kutengera ndi mmene akufotokozera abanda ah, nde pali pali mavutotu chinthuchi chili upside down tu pamene pa way forward is there pali light any light at the end of the tunnel because mmene afotokozera aujeni um, ah, abanda Uh, we have problems here and the, the regulator themselves zikuoneka ngati ability to be able to ability yobwera poyera ndi kuchichita set chinthu ndi kutiuza amalawi mmene zilili justify the things and give us ma expectations ake um, s- s- sakuthatu At the end of the, the day, we are complaining. This is this is a mess. Sure.
nifotokoze kunena kuti mmene afotokozera amirenda abanda mm. apa afotokoza muja monena kunena kuti palibe tingakhale mmalo ena ake pamene tikuona kuti anthu n'kofunikira kuti akweze kuti apitirire kutipasa zinthu zabwino ife nkumangoletsa ngati kapena siku- tu- kapenanso ndi ndale ayi Mhm. afotokoza mfundo zonena kuti kuti chinthu ichinso chiyende nchofunika kuti chizikhala ndi oilo wambiri ndiye makovidiwo yes koma nkhani imene ndikufotokoza apapanso pomwe anzanganso afotokoza tasiyana ndi anzanga kuti chimene chinayenera kuchitika makamaka pali zinthu ziwiri Mm. Pali tariff ndi ah, iyi automatic ya- ijen yeah automatic tariff increase pakachitika zinthu ngati madevaluation ngati chani Yeah, zimene yeah. zijazo ndi ngo- ndi- ndi ngozi Yeah. ndi zimene zija zimapangidwa treat ndi asaf yeah pomwe iyi tariff iyi ndiyang'ana kwambiri monga ngati capex yeah you know kuti mmene afuna kuti agule equipment ya nyuwani Yeah. komanso afuna afikire anthu ambiri afuna aonese kuda kuti kumalawi zonse magetsi Inde. zotuluka Yes. imene ija imathandiza kumbali ya capex ija yeah ndiyeno chimene ife anthu awo ile ndi kunena ndichakuti iya capex yokhayi ama- amayibweresa kwa amalawi onse Mhm. kudayikepo maganizo awo ndiye imene ya 16 percent iyi ndi imene amalawi anayikapo maganizo awo kunena kuti tikufuna kuti inuyo chabwino tikupatsani 58 percent iyi For- koma over four years. tizigawo zaka 4 yeah inuyo tikufuna muzikapanga izizi Yeah. ndiye tidagwirizana ndikusayinirana ndi amera ngati refari yeah yeah yeah amera amera a- a- aliba- alibabe chidwi pakuti escom akulephera kugwira ntchito yawo inde alemba atapatsa ma kpi lero mmamawa kwacha tikuuzidwa kuti amera avomerezanso kuti apatsidwe 16 percent ija pamene pano pamene pali vuto Mm. vuto li- li- likubwera chifukwa chakuti sikuti ti- tikuwakaniza ayi Mm. koma amera akanabwera kuti escom mchaka chimene chatachi alephera akonza izi Mm. ndiye tikaziona tikupanga balance nde tavomereza ifeyo kuti mwina imene inasala ija ya chaka chino awapatse Mhm. koma nkhani imene munafotokoza ndani tasiyana ndi uh, pk Mm. munafotokoza nkhani yokhuzana ndi ndale ngati pa nthawi imene ma- uje- uje- uje- ah, ah, ba- ba- kufotokoza Mm. kunena kuti nthawi imene ijayo chifukwa chongoletsa automatic tariff increase imene ijayo Yeah. zinapangisa kuti aescomuso akhale ndi mavuto chifukwa choti palibe wina tikanamuyembekezera kunena kuti kwacha yagwa mmene inagwera muja nde tiyembekezere kuti aescom ak- apanga zina zili zonse kuletsa kuja sikunachokere ku escom kwa ku management ayi kunachokeranso kwina Mm. koma chimene ndimanena kuti pasamakhalanso kuti pali mfungwefungwe olowa mmafiga anthu amene afuna kuti ayendese zinthu zawo Mm. zimakhala zovutako ine ndikunena kunena kuti apapa amera akanakhala kuti abwera pa radio or mwina public public again is- api- apite pa public ngati mmene anachitira muja Yeah. kuti pakali pano escom tikuwapatsa ndalama chifukwa taona kuti akonza izi koma alephera izi Yeah. ngati plan 10 percent Yeah. china chimene ndikanakondwa ineyo ndichakuti mmene momwe akanayika mu lifeline tariff okay lifeline eh, lifeline tari- tariff ikanathandiza anthu amene tili ovutikafe kuti ti- tiguleko mafuta sorry ma- m- m- magesi Yeah. mu tariff ya lower Aha. osangoti across the board lifeline ta- tariff imakhala paliponsepo ndi apapa pamene alephera pamene tifuna kuti akonze ndi pa li- lifeline tariff imene ingapange kuti anthu amene ali ovutikirapo azigula ma- magesiwa pa mtengo otsika Uh, ndakumvani a Kapito let's wrap up um, uh, a Nyirenda uh, we have a situation here uh, kupita kusogolo way forward yake ikhale yotani kuti tiyende pa peji imodzi kuti wolipira katunduyo ndi wolipidwayo uh, tikhale kuti tikuyenda limodzi A- a- a Nyirenda A Nyirenda not online. A Banda, I think you're online. Yes. yes Yes, yes a- a- a Banda mu- muitseka bwanji ndikunena kuti b- pakufunika alignment kuti eh, consumer ndi supplier ah, tonse tiyendere limodzi eh, ndi rifari wathu a MERA amene eh, ah, pakali pano sakuoneka mutu wake Mu- mutseka bwanji a Banda
okay now akamba a Kapitozo ndithu last time mene unapereka student exemption lifeline inaperekedwa Yeah. kwa the first student 50 units mene anthu osachita bwino pa nkhani za chuma angathe kukhala nayo Mhm. now zimenezo ndikupanga echo sentiment imeneyo komano i think zinthuzi zikanakhala bwino mene ndinakambira poyambirira kuja kuti akanabwera poyera anthu kutiuza position ya kampani yakuti ili bwanji pa zimene zonse zimakupasani justification obwera Chifukwa chinthu obwera choyera poyera ngati obwera poyera ndani akhale ndani kuti a MERA
onse awiri ndi escom yomwe ya eya chifukwa Okay. yokuti si ndiwo amene akuyendesa kampani inde enawo ndi maregulator okay now inuyo ngati mabuku anu akuonesa kuti mulibe capacity yogwira ntchito amalawi amshuwa sangakanisiseni kukweza zinthu komanso foni isakaduke ndinafuna ndifotokoze kuti mm. ma kuli ma levels osiyana siyana mmene amayika a electricity charges mm. alipo a prepaid kumakhala ena ma single phase ena chanchani industrial Three phase. commercial cha- zambirimbiri now zimene zizi zikakhala across the board zimapweteka kwambiri munthu wa mmusi mmene akambira a Kapitomu Mm. now ngati munthu wa mmusi akupwetekeka Ndikuti koyambirirako n'kuti magetsi wakwera producer iyeyo sakupanga struggle akweza mtengo and uyuyu wamunsiyu poti income yake ndi yapang'ono Yeah. imakhala kuti ino alibe kuthekera kuti angasakugula zinthu Mhm. and zimapangisa kuti anthu azikagula zinthu za low quality pamsika now taona kalenso mavuto mujeni mashopu mu zinthu zimakhala kuti zili zili zopanda quality anthu amakagulabe zimene zijazi chifukwa chakuti alibenso china chimene angapange ngati anthu Right. Pa- anafuna kupanga survive so Yeah. popita kutsogolo tikanafuna kuti first of all pakhale justification anthu amvetsetse chifukwa chake zinthu zachitika and poki- po- po- popyola pamenepopo payenera kukhala lifeline imene akupambaka zinthu imeneyoyo ndi point ndiyomveka kwambiri Okay. Kuti anthu akhale bwinobwino popita mtsogolo basi chabwino ndikuyimikeni pamenepo a Banda ndithokoze kwambiri ku- ku- kupezeka kwanu pa programu ka- kuwaunikira zinthu zofunika kwambiri a Kapito mutseka bwanji
ine chimene ndingapemphe ndi chakuti a MERA asapange manyazi anapatsidwa udindo ndi kudzera m'malamulo a dziko muno cholinga chawo chimene tinapatsira iwo mphamvu nchoti azipanga regulate nkhani ya ma- ya magetsi yeah ndiye nkhani ya ma- ya magetsi kwambiri ndiyovutirapo anthu kuimvetsa mm. nde n'kofunika kuti regulator ngati mmene amapanga kuja ama- aMalawi sovuta ayi Mm. ngati mwafotokozera bwinobwino amvetsa zimene mufuna kuti munene Mm. ndiponso iwo aperekanso nkhawa zawo ndikukhala pansi ndikuziyang'ana kuti nkhawa zimene apereka aMalawi mmene Escom ilili a umbanda Chifukwa pakati panopa chimene chinavutanso kuti mu ma KPI Yeah, munali va- umbanda kuba.
vandalism yeah yeah But, eh, iyayi osakhala vandalism iyayi Eh. koma kuba kwa ndalama kusasamala kwa ndalama kungopanga ma loss osayenera Oh, kodi zimene okay. zozo zinatha mwina kumene koko kuli ba- m- ma- ma- ma- matuba ena mahole ena amene akungopanga liki kumene kukupita ndalama zoti anthu mwina zikanawathandiza mm. mwina zikanathandizanso mbwere omwewo nde akakhala kuti aunikira bwinobwino apa- apa- apa- apereka mapepala aja anthu amatha kukhala pansi ndi kuyankhira kunena kuti komatu ukuku m- ine ndosafunika increment i- increase ina iliyonse Eh. pachoti ndalama zanu mukumayika kumbali kumene kuti tizikupatsani inuyo kuti mupange improve ma services Ndakumvani.
Escom, uh, wina- wina aliyense aku- a- a- avomereze Escom yalephera mchaka chimenechichi Mhm. yakhala ndi mavuto ochuluka ndipo ili ndi mavuto ochuluka Mhm. nkhani ya ndalama akukhala nazo nthawi zonse sikuti ndi ndalama zokha komanso ndi u- utsogoleri wa kampani Mm. umene umayendesa bwino zinthu kuti ziyende bwino pa kampani Mm. makamaka kumbali ya magetsi Mhm.
ndakuthokozani kwambiri a Kapito Layana akuti uve umene unalipo uh, kumbali ya kayendetsedwe ka ndalama kukamba uve umene unali kumeneku kodi unatha zibowo zimene mumatulukira ndalama munatchulapo koyamba kuja mutseka bwanji Layana Ayi, chomaliza ndikungopempha anzathu a ku mera komanso anzathu a ku escom kuti ma program ngati awawa tikamakuitanani muzibwera. Mwina mmaona ngati kuti muzaphikidwa, mmaona ngati kuti ah apapa nde kuti basi tizachita manyazi koma actually uwu ndi mwayi oti mutha kufotokozera amalawi And amalawi mwina ndikukhalanso mbali yanu chifukwa takumvesesana uthenga omaliza apa wina walemba lawrence mtima unenenji ku mchinji akuti mabilo amadzi amakhala ndi low medium kapena high density bwanji escom izikwezanso ma percentage milingo ngati momwe madera alili osangoti across the board apweteka anthu timalizire motero chabwino programu yake ndi imeneyi ya um, uh, kulinji pano pa wireless times uh, ndikuthokozeni nonse ndithokoza a marvin banda economist komanso a greenson nyirenda ndi a john kapito ku cama tikumanenso mawa koma nkhani ya magetsi ndi imeneyoyo